Ó! Tá sibh arais arís! Iontach sibh a fheiceáil arís! Donncha is ainm dom, mar is eol libh. Inniu, An Mac Tíre a raibh faitíos an domhain air!

D'aistrigh Séamus Ó Scolaí an leabhar agus ba é Leabhar Breac a d'fhoilsigh. Agus féach na mic tíre go léir ar an bpictiúr seo. Féach orthu sin. An mac tíre a raibh faitíos an domhain air. Téacs sa Fhraincis le Orianne Lallemand agus ba í Éléonore Thuillier a mhaisigh agus ba é Leabhar Breac a d'fhoilsigh as Gaeilge. Bhí mac tíre óg ann fadó. Mac Tíre an t-ainm a bhí air agus bhí faitíos air roimh gach uile rud. Chuirfeadh gach uile thorann scanradh air agus théadh sé i bhfolach nuair a thosódh na mic tíre eile ag glamaíl, Arrrrrrrrrrrrrrrrr! Ooh yeah, scanraithe, hey? Fadhb a bhí ansin dó, agus féach orthu go léir amuigh ansin agus iad ag glamaíl le chéile, agus an mac tíre óg ansin, féach. Díreach mar go bhfuil sé scanraithe, tá sé ag seasamh taobh thiar den gcathaoir. Bhí faitíos air roimh an dorchadas. Chomh luath agus a thitfeadh an oíche, théadh sé a chodladh. Nuair a bhíodh sé faoin bpluid, d'fhágadh sé an lampa lasta ar eagla go mbeadh ollphéist i bhfolach faoina leaba, réidh lena shlogadh. Mac tíre bocht! Bhí faitíos air roimh a scáth féin, fiú. Féach air sa leaba. Na súile móra air mar go bhfuil an faitíos air. Agus an solas fós ar siúl, cé go bhfuil sé in am dul a luí. Ollphéisteanna brúidiúla. Nathracha nimhe. Sciatháin leathair chraosacha, shíl sé go raibh an choill lán leo. Níl aon mhac tíre mar do mhac tíre féin. Mar sin ní raibh sé sásta dul amach ag piocadh muisiriún ina aonar, ná baol air! Sea, bhí air dul le daoine. Ó, féach, ó, féach an nathair nimh ansin agus féach na crainnte le súile agus béal mór orthu agus na sciatháin leathair ag eitilt. Sea. Maidir leis an bhfiach, níorbh fhiú cuimhneach air. Nuair a d'fheicfeadh sé ainmhí giobach réabach amach mhairbhe, Ritheadh sé uaidh. Agus ar aon chaoi, níor thaitin feoil amh leis. Féach, beirt mhac tíre ag rith i ndiaidh an fia agus an mac tíre beag, ó! tá seisean ag rith uaidh mar go bhfuil an oiread sin eagla air. Hei, níor chualathas trácht ar a leithéid le cuimhne na mac tíre. Bhuel, tá seisean ag rith go tapaidh, nach bhfuil, ionas nach n-íosfaidh na mac tíre é. A mhac tíre, a stór, arsa a Mhamaí lá, ní féidir leat leanúint ar aghaidh mar seo. Caithfidh tú an domhan a fheiceáil agus aghaidh a thabhairt ar an bhfaitíos. Ní bheidh tú sásta anseo. Tá muinín agam asat, arsa a athair, éireoidh go geal leat. An mhaidin dár gcionn thug mac tíre aghaidh ar an mbóthar agus faitíos an domhain air. Féach ar cúpla rud ina mhála ansin aige. Agus tá cara leis ag teacht, féach, an éinín, agus iad ag bualadh bóthair le chéile. Ba ghearr gur chuala Mactíre guthanna. Bhí dhá chruth scanrúla ag teacht ina threo. Tháinig faitíos a chraicinn air agus léim sé isteach sa tom. Uahahahahaha! Tháinig sé anuas sna neantóga. Aah, bíonn sé sin pianmhar, nach mbíonn? ar an iora rua. Ó! Agus féileacán? Ó, ná habair, arsa an mac tíre go critheaglach, is cinnte gur robálaithe iad, bainfidh siad an cloigeann díom! Féach an bheirt ansin síos an bóthar. Tháinig béar agus sionnach air sna neantóga. A mhic tíre chóir, arsa an béar, níl tú an-mhaith ag dul i bhfolach. Taispeánfaidh mise duit cén chaoi lena dhéanamh, arsa an sionnach, agus féach, tá aiteann air! Ouch! Agus é dóite ag na neantóga, tháinig mac tíre amach ar an gcosán agus, iontas na n-iontas, bhí an-spraoi aige leo. Féach, oh, oh, is tá an-deas! agus iad ag ithe rud éigin. Úúú. N'fheadar cad é! Cad a cheapann sibhse? Thug Mactíre aghaidh ar an mbóthar arís agus é go breá sásta leis féin. Ach níor mhair sin i bhfad mar bhí an oíche ag titim. Ó bhó go deo! arsa Mactíre leis féin, táim i m'aonar sa choill. Cén chaoi a dtiocfaidh mé slán? Chuala sé glór lena thaobh. Bú hú hú hú! arsa an glór. Tá an mac tíre tagtha, cén chaoi a dtiocfaidh mé slán? Bhreathnaigh an mac tíre agus chonaic sé coinín beag sáinnithe i súil ribe lena thaobh. Muise, ní droch-mhac tíre mé, ar sé, scaoilfidh mise as an ngaiste sin thú. Go tobann, scal ga solais ar an mbeirt acu. Féach, sé greamaithe ansin, an coinín beag. Ansin tháinig, tá duine éigin tar éis teacht agus tóirse acu. Bhuel, feicfimid. Yeah. Uafás na n-uafás! Bhí sealgaire ina sheasamh amach rompu. Nuair a chonaic sé Mac Tíre, lig sé béic as agus thit an gunna as a lámh. Agus a chroí ag bualadh, chuaigh Mac Tíre go dtí an coinín, scaoil sé as an ngaiste é agus theith siad leo sa dorchadas. Féach, ó, agus iad ag rith chomh tapaidh sin le chéile, féach. Rith Mac Tíre chomh maith is a bhí ina chosa. Ar deireadh, tháinig sé ar phluais sa choill. Shocraigh sé féin agus an coinín bocht scanraithe iad féin istigh ann. Chun an coinín a chur ar a shuaimhneas, chaith sé an oíche ag léamh scéalta dó. Hm. Nuair a thit an coinín beag a chodladh, é brúite suas go teolaí ina aghaidh, dúirt Mactíre leis féin nach raibh an oíche chomh scanrúil sin. Anois bheadh an bheirt acu tar éis dul chun feicthe. An mhaidin dár gcionn, chabhraigh Mac Tíre leis an gCoinín teacht ar a mhuintir. Thug Bean Uí Choinín cairéad, sméara dubha agus cnóanna dó don aistear. Don chéad uair thug Mactíre aghaidh ar an mbóthar go dóchasach. Bhí sé ag siúl leis nuair a chuala sé crac, crac, crac. Cad a dhéanfaidh mé? arsa Mactíre go heaglach. Sílim go gcloisim gruagach mór feargach. Aha! a bhéic Mac Tíre nuair a tháinig an t-arracht as an crann os a chomhair amach. Aha! a bhéic an créatúr scanraithe. Ní arracht a bhí ann ach Mac Tíre Mór! Bhain tú preab asam! arsa Mac Tíre Mór. Is mise Mac Mór. Cén t-ainm atá ortsa? 'Mactíre! arsa Mactíre de ghlór caol tanaí. 'Feicim go maith gur Mactíre thú, arsa Mac Mór agus é ag gáire, 'ach cén t-ainm atá ort? 'Mactíre, sin an méid, arsa Mactíre. 'Bhuel, Dia duit, a Mhactíre, sin an méid, arsa Mac Mór agus é ag gáire. 'Gabh i leith go gcuirfidh mé mo chairde in aithne duit, féach orthu anois san fhoraois mhór. I bplásóg choille bhí buíon bhreá cairde i mbun picnice. A chomrádaithe, arsa Mac Mór, tá cuairteoir againn. A mhac tíre, seo é Vailintín, an té is cliste anseo. Seo é Cóilín, tá sé beagáinín cúthail. Seo é Andreas breá, agus is mise an rógaire Mac Mór. Agus féach ar an ngráinneog, féach, is dóigh seisean chun roinnt den chíste a ithe agus iad ag breathnú sa treo eile. Ó, agus baguette, agus liathróid le bheith ag imirt leis. Ó, sin iora rua, agus cnó mór ina lámh aige. Féach. Chrom Mac Mór a cheann agus thosaigh na mic tíre eile ag gáire. Bhreathnaigh mac tíre orthu ar fad agus thuig sé go raibh sé tagtha go deireadh an aistir. Agus é ina shuí go teolaí, d'inis mac tíre a scéal féin do na mic tíre eile. D'inis sé dóibh faoin eagla a thagadh air, faoin magadh a dhéanadh a chuid deartháireacha faoi agus faoin gcaoi ar tháinig sé chomh fada leo. Nuair a bhí a scéal inste aige, arsa Vailintín, Táim ag ceapadh, a chomrádaithe, go bhfuil cara nua sa Chonairt, agus táim cinnte go mbeidh an-spraoi againn le chéile. Beidh milseáin ródheasa. Crispín na coille! Hmm. Oh. Tá an ghráinneog fós ann, féach. Agus sin mar a tharla Mac Tíre san Fhoraois Mhór. Ó shin i leith, bhí sé sásta leis féin agus ní raibh faitíos air roimh aon rud. An oíche. nó arracht mór an dragúin, nó fiú dul isteach i gcathair mhór, bhuel, beagnach, níl sé cinnte faoin eitilt go fóillín. Agus b'in an mac tíre go léir. So, b'in scéal an mac tíre. agus an faitíos domhain a bhí air. Agus súil agam sibh a fheiceáil arís go luath, leis an chéad scéal eile. Slán tamall!